Mwaonano zipongwe zimene akupangidwa Napoleon Dzombe? Munthu amene anakhala pansi ndikutengano ndalama zake kunena kuti no ndimange chinthu chimene chingamapange ma fetereza ochuluka anthu asamavutike anthu azikolola bwino bwino basi no ndikumampangano chipongwe choncho kuti no atsekereze tsekereze asatsegule chinthu chija kodi kunoku vuto lakunoku vuto ndi chani kodi kuno kunoku kuli anthu ena ake amene samafuna titatukuka ndithu amangofuna zoti basi no Malawi akhale mmene alilimu basi guys Nkhani iyi ndisayiyambe mwina mwake ndi ku, ndi kupsya mtima chifukwa yandipsetsa kale mtima koma ndiyifotokoze bwino bwino, zopsya mtimazo ndipsya mtima kumapetoko. Nkhani ndi yonena kuti, pajatu tili ndi munthutu yemwe ndi okhupuka zedi kuno ku Malawi, wa ndalama zake ndithu dzina lake Napoleon Dzombe, komanso ndi munthu odzichepetsa kwambiri, munthu okonda dziko lake, chifukwa chani? Samayiwala kumene amachokera. Mkulu ameneyu anaganiza zonena kuti no mavuto amene a Malawi Malawi ikukumana nawo kukhala opanda nde kuti chakudya chani ma fetereza sakupezeka forex so kulibe kuthana ndi zonsezi nditenge ndalama zanga ndizilowetse ndiye kuti kuchani kumangano chi plant chopangira nde kuti a fetereza ndimange nde kuti chi factory choti chizipanga fetereza kunoko ku Malawi fetereza yo akakhalanso ochuluka nde kuti azitumizidwanso mmaiko akunja mwaona Guys ngati bodza chinthu chija chinatheka ndi mukuchionanso mwinanso pa screen po mu zithunzi zomwe zikuyenda pa screen panupo guys chinatheka chinthu chija ready kuti no panopa akayikamo zinthu ndi kuti amatulutsa fertilizer bwinobwino Trrrr. chinatheka ndithu basi ndoti tili ndi chinthu chimashini chopanga fertilizer kunoku factory yopanga fertilizer ndiyeno chomwe chatsala ndi chani China chilichonse mmayenera mutenge chilolezo, licence. Akuyenera akatenge licence kunena kuti no chinthu chimenechi chiyambe kugwira ntchito. Ndiye kutitu licence imeneyi ikayenera kutengedwa kuchoka ku bungwe lina lomwe limatchedwa kuti no Malawi Environmental Protection Authority, MEPA, eya, lomwe no limayang'anira nde kuti za chilengedwe zisaonongeke, ee, chilengedwe chisaonongedwe iyayi, kumachiteteza ndithu. Ndiyeno akuyenera akatenge laisensi kumeneko kuti chimashinichi sichidzidzafika poti chiwononga nde kuti zachilengedwe kumenekoko mwina kuwononga kaya maminda kaya ndi chani chani zinthu ziwonongeke kumeneko, mpweya uwonongeke akatenge nde kuti chilolezo chonena kuti mashiniwo ndi abwinobwino, factoryyo ndi yabwinobwino ikatero factory ija iyamba kugwira ntchito. Ndiyeno pa ma project paja ine pa pa pa ndondomeko zako zawo zonse dongosolo lonse limene limakhala kumeneko nde kuti amayenera atenge alembe lipoti Napoleon Dzombe alembe lipoti lokhudzana ndi chi factory. Chi factory chimapanga zotere, chimagwira ntchito motere motere, chimapanga cho sizimakhala cha ndi apa apa zimakhala kizi zikakhala chonchi majena ake tizikawasiya uku. Zotsalira zakezo mmalo moti tizingozitaya pena paliponse zizikapanga chonchi. Zimenezo zitakhudzana ndi munthu sizingamvulaze kapena zikhoza kumvulaza nde kuti kupewa zonse tizizi tizikazipanga dump motere motere kuonetsetsa zoti chilengedwe chikutani. Amene apereke lipoti limenelo ndi anaperekano lipoti lijano. koma litaperekedwa kuja aja akuti analikana awawa aku Malawi Environmental Protection Authority wa, kulikana iyayi! Lipoti limenelolo i- ifeyo ti bwereraninso mukatani mukalipangenso. Aa! Inu bwanji kwenikweni izi zikukhala motani munthu lipoti takupatsani mufunanso mukali mukalipangenso muka- mu- mu- mulibweretsenso? Nde zimenezizi zakhudza nde kuti plan yake imene anali nayo yonena kuti no chaka chomwe chino chi machine chimayenera kukhala chayamba kale kugwira ntchito tu tunena panopatu chi machine chimayenera kukhala tani chayamba kugwira ntchito koma apapa nde kuti no chichonse chaima nanga chiyamba kugwira ntchito opanda licence licence akuikaniza nde kuti no ma guy amenewawa aku MEPA wa basitu nde kuti akupeza kuti akuikankha April yemwe wapitayu tu. Plan yake inali April wapitayi chi machine chimayenera kuyamba kugwira ntchito chi factory chimayenera kuyamba kupanga fertilizer panopa nde kuti mwinanso tili ndi fertilizer so mwinanso kumathamangira ndithu fertilizer otino angakwanire ndithu dziko lonse koma ndiye kuti chani chi machine chija sichigwira ntchito s- alibe license basitu chichonse changoyima koma ndiye kuti Napoleon Dzombe anapangano zonena kuti no aode nde kuti zima zi, zi, zi, zima materials zoti no azizapangira fertilizer, fertilizer zimene zimafunikira zima chemical zonsezo anazioda kuchoka ku China panopa nde kuti zili mu njira kutani kubwera kuti no posachedwa pompa akangopereka license nde kuti basi ayambe nde kuti kutani kupanga ndipo iye akuchitonena kuti zim, zime ji, zima chemical ndikunenazo nthawi ina iliyonse zikhala zikutulukira fukwa ndithu tinazipanga oda kalekale nthawi ina iliyonse zikhala zikutani zikutulukira Basitu ndithu nkhani yake kukhala imeneyo kukhomelera khomelera. Funso lathu pano ndilonena kuti Kodi ndi ndani amene akukhomelerayo? Ameneyo tikufunikira timudziwe. Awa ndi anthu aja onena kuti no kumalakalakanso atagaza makofinso bwanji. Anyways, situnena kuti agazidwe makofi tu yayi. Tingonena kuti sinanga zimapsetsa mtima zinthu zinazi eti. Chabwino, malingana ndi amene amayankhulira bungwe limeneli la Malawi Environmental Protection Authority yemwe dzina lake ndi Aubrey Chirwa, ameneyu akunena kuti izizi ndi zoti ngati akuchedwetsa zinthu chifukwa chonena kuti ati iwo amayenera atsatire ma stage ochuluka kwambiri asanapereke license imeneyo. Nde ma stage amenewowo ndi oti akutsatidwabe bwinobwino nchifukwa chake zikutenga nthawi. Chifukwa iwo amayenera apite, aka, akawunike bwinobwino kuti koma chimashinichi sichingawonongedi zachirengedwe ku, zimene zachizungulira. Akatero ndiye kuti basi, no, adzapereke Layisensi, chilolezo, ndiye kuti no factory iyambe kugwira ntchito. Basitu kuchedwetsa, chedwetsa, kuchedwetsa, chedwetsatu. Ndiye ifeyo nkhani tayibweretsa chifukwa chani? Akuponderezanso chani apapa? Munthu, anthu amene apondereza mukationa ndi ti, ndi ti, ndi achina, ti achina mphevu njera kunthiko. Mphawi zachabechabe zonena kuti no, olo muti muzipatse zonati tapangani ijeni, tapangani chi machine inuyo muchipange, mupange factory yoti izitulusako olo thumba limodzi lokha pa tsiku, sangapange. Sangakwanitse. Mwaiona imeneyo? Koma ndi amene akakhomelera ngati kunena kuti iwowo ali nkuthekera. Nde mukhomelerano chani inu tsopano? Amalawi ambirimbiri a kumamidzi pamenepa zi anakakhala zapepukidwa. Feteleza uja anakakhala otchipa mtengo chifukwa chani? Anakakhala otsika kwambiri. Ndalama ya forex ya transport yomuchotsera kunja yonse tayidulapo pamenepopo. Eeh? Ndalama yonena kuti kaya ma driver awonso alam, amene amakanyamulawo alandire yonse yadulidwa pamenepo. Ndalama, ndalama ya misonkho ya konse kumene ma, feteleza amadutsa mmayiko monsemu kuti adzafike kuno, ndalama zimenezo za misonkho zimene zimaperekedwa pamenepo pa thumba la feteleza zonse zachotsedwa. Feteleza otsika mtengo anthu kumangolima chimanga pena paliponse. Ife kuyambanso kulimanso mbewu zimene zinanso zotinso kumazitulutsanso kunja basi. Kumapanga export. Napoleon Dzombeyonso ku feteleza winanso ochulukanso kumamupanganso export kumamutulutsanso kunja kukagulitsa kunja, forex nso kumabwera dziko muno. Tikatero dziko layamba kumatulutsako china chake kunja kuno. Koma ayi tikukanika kukhala ndi tilibe chinthu chimene timatulutsa kumapita kunja apart from fodya, mmalo moti tionjezere zinthu zoti tizitulutsa kunja zochoka mma industry, ndi zimenezizi ena akupangitsa ma industry aku akupanga zima factory wina akakhomelera kukhomera kukhomera. Kodi inu akuboma nde ntchito yanu ndi chani kodi? Mufu muzitsekereza izi ndimesa inuyo kodi logo yanu ndi yokhudzana ndi chimanga? Mungalime chimanga opanda fetereza? Simukuona inu ngati tikukanika kukolora chifukwa choti tilibe ma fetereza? Ma fetereza kunalibe. Nde inuyo ma moti mupange zoti muyime pa chinthu chimene chi chi chidzakuthandiziranso ndi logo yanuyo zimene mmayimira mukamanena kuti ife nchimanga 4 chimanga 4 zizigwira mmalo moti mupange zimenezo muziponderera ponderera mupondereranso chani so penepopo akakadzali iwowo chijeni chi chi machine ko kopanda kuwunika zoti chi machine chingaononge zachilengedwe kapena ayi komanso akamakamba zowononga zachilengedwe kumene kumatengedwa fertilizer timamugula kucho kuchoka kunjako nde samaononga chilengedwe iwowo tikuyenera tiziyang'ana tu apa kunena kuti no kodi izizi ziganizo tikupangazi zikuwapindulira amalawi kapena zikuwaphinja amalawi panopa anthu amayenera azidziwa zotsogolo kuno kuti no feteleza tizakhala naye nde kuti enafe basi ife ife tinasiyatu kulima tu ife chifukwa choti mafeteleza timakanika kugula nde kuti bwezi enafe tayambanso kumapanga mapulani onena kuti kodi tilimano motani chaka chamawa mwinanso kumenyanso wanthirira kumene koma tingapange bwanji inu apa munthu mukukhome khomera khomera chonchi Izi nde zaufiti zimene noti tikamakhala kumayankhula timakhala ngati ndife anthu oipa a anthu obwafuka kukamwa o omangoyankhula basi opanda kulingalira zonena kuti kapena zi zi zi zikafika potani loko kukamugwera munthu amene akamverayo tizi tiziveka ngati choncho sopano chifukwa chani kuti mmafuna Malawi tizi tizingokhala osauka mpakana kalekale Ife timakhala pano kumakamba iyayi anthu amene muli ndi chuma amene muli ndi ndalama tabwerani kunoku mudzapange major ma business kuno mudzakhazikitse zinthu nde amenewo akamatenga zindalama zawo nkumakazipanga invest mu zimaiko akunja ukoko kumakapanga zi machine zimenezo maiko akunja eti nde tizadandaula ife tikamayankhula zimenezi nkhani zake zimakhala zimenezi kuti tikufuna anthu akamapanga zi ma factory ngati zizi tizayamikira tiziona kuno kuti Malawi akutukuka kumaitana kumawa challenge inu tapanganiko mutatenga ndalama zanuzo mupangire ma business kumene kukhala mwayi osiyanasiyana ena a- alembedwa ntchito kumeneko zambirimbiri munthu akusova zinthu zambiri kwa basi zinthu zambiritu zambiri zone uli wina aliyense akuyenera apange chani benefit alimi kupanga benefit dziko lonse kukhala ndi chakudya kaya iwenso umalima koma chakudyacho amanso zikagula kuchoka kwa alimi uli ndi ndi chakudya dziko lonse ngati dziko la malawi boma kukhalanso ndi forex so pamenepo yapepukidwanso nkhani zonena kuti tisake forex chani ya, ya, ya fertilizer zambirimbiri ma guys tikati kuti kutulutsa amwene kunoko amwene eti kunoko eti umaita ufira ngati kunotu utenge miyala nde ukagenda anthu ena ake live tu live tu abwana a Napoleon Dzombe inuyotu nde mulemekezeke makamaka pa zimene mukupanga zinthu zonena kuti no makape ambiri sanayambe alingalirapo koma ali ndi chuma kunoko ku malawi koma inuyo ndipo sitidziwa zoti ifeyo tingakuthokozeni bwanji so ife tinganena nchonena kuti whatever the case is inuyo you should know kunena kuti no ifeyo we are, we are supporting you ifeyo tikuku- tikukusapotani and inuyo sizoti no kaya mukumana ndi zotani sizoti nde kuti mufowoke kuti kapena mwina make ifeso amalawi ife nde tikumangokhala kumangoyang'anira no muziwe zonena kuti ifeyo tikukusapotani chifukwa zimene mukupangazo mukuyimilapo pa zimene zikufunikira mdziko munomo ndipo zimenezozo ifeyo ngati mu life time ya ineyo ineyo chibadwireni ineyo generation ya ineyo sinawoneko munthu atapanga zinthu ngati zimenezozo mwina kalekale sindikuziwa komano nthawi imene ine kungochoka nthawi imene nabadwa kufika panopa si, si, sinazionepo zimenezozo ndi zinthu za mtengo wapatali zonena kuti ndi zomwe zikuyenera zikhazikike mu dziko munomu ndipo ifeyo tikuyenera kukhala onyadira and tikunyadira pa zimene mukupangazo zimenezozo nde musafowoke nawo awa amaliwongo zisiru zachabechabe makape mabulutu zimabekete zokhazokha zopanda ntchito musa, musa, musa, musalole zonena kuti no zimene zikulepheretseni kupangi kuti mukwanise no goal yanu yomwe no ndi it's a noble goal yonena kuti no ifeyo we will forever be grateful to you tizakhala ndekuti mpaka kalekale tikuthokoza chifukwa chani chifukwa nde muzakhala mwapulumutsa miyoyo yambiri anthu akulephera kuti alime chifukwa cha mafertilizer inu mwaona vuto limenelo ndikukonza apapa mukubweretsa zimenezo mukuika ndalama zanu kuzikhuthula ndithu choncho kukumana ndi zokhoma ngati izi koma musafowoke yayi and inu akuboma i don't know ngati a president akadamamva i don't know koma a president i hope you could have intervened here mukamakamba achina Mwanamvekha akukamba zonena kuti ayi eh, nkhani zokhuzana tizipanga ndalama chakuti zakuti eh, tione ti- ti- ti- ti- ti- tione kuti tingapange mafactory tipange chuma chikwere this is your time now stand by your word defend this guy mupange zoona kuti ampange kiliya uko ampase license kaya azikakaya azakhupuka motani he deserve to be wealthy these are people who are supposed to get riches awa ndi amene amayenera akhale mafumu a ndalama chifukwa ndalamazo ngati akhale nazo zambiri ndati apangiranso zinthu zabwino zambiri nde we need anthu ngati amenewa azikhala ndi ndalama osaponderera iyayi kaya chibizinesi chimene chichi chizakhala choona kuti chizampanga kukhala kaya iye azakhala olemera motani he deserves that that's what he deserve ndi zimene akufunikira munthu amene iyi And at the end of the day ife we say thank you for everything zonse zimene inuyo mwaganiza kuti mutipangire pomanga chijani chimashini chimenechi chi factory chimenechi zikomo kwambiri abwana osafowoka nazo akuboma inu do something eti do something i don't know kapena mwina am the only one taking it personal mwina mungoona kuti adaa nde azitengatu azitengera personal mwina kaya koma ineyo nkhani zokhuzana ndi kunena kuti amalawi azivutika ndi chifukwa cha makape ena ake nde kuti ine nde- nde- nde- nde sindimamvira bwino nde ineyo mtima wa inewo nde ndimafuna ndingoyikhazuliratu but sitimaopaso iya akuti